Igbo kwenụ ya kwenụ ya ụmụnne m ihe anyị na-ewetara ụnụ taa wụ ihe onyonyo ejirimara ndị Igbo ọtụtụ ndị Igbo ahapụla ihe eji mara ha mewezie omenelu ha ahapụla omenala mewe omenelu ụbọchị nke taa ndị Igbo niile ga-agụnwuri gị ABCD from ABCD to the Z mana ha ga-agụnwuli abịchịdị anyị na-ewere ohere a na-aga ajụ ndị mmadụ ka anyị mara ndị Igbo ndị ga-agụnwurila anyị abịchịdị ngwanụ ka anyị jenụ ee eh, nwanne m nwoke ọtụtụ ọma ọtụtụ ọma nke gị ee eh, anyị chọrọ ịmata aha gị ka ị kọwatara anyị onye ị wụ aha m eh, Arinzechukwu Oguejiofor ihe e jikwanụ mara m DJ Cruzy aka rock master aka as onye egwu na-eti egwu na-ewere time for ndị mgbu nwanne nwoke ị wụ onye ebee awụ m onye Anambra steeti ka e gosiri na ị wụ onye Igbo ọkwa ya awụ m ezigbote onye Igbo nwanne nwoke biko m ga-achọ ka ị gụtụọrọ anyị abịchịdị ị manụ ndị oyibo kpọrọ ya abcd nke anyị niile ga-agụnwulikwe ya mana ojirimara ndị Igbo iji ma na ị wụ nwa afọ Igbo ee m chọrọ ka ị gụtụọrọ anyị abịchịdị ee nke bụ eziokwu na m eto etoghọ n'ala Igbo etoro m n'obodo ọ ya-esichakwara m ike ịgụ ya mana ka m nwaa otu ike kwere m ee dịka esi kụziere anyị mgbe a ka m si n'ụchata na ntị anyị na-agụ ya a bị chị dị e fị gị nị lị kị o- na eh.
ọkwa ụnụ ahụlanụ ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya ndị igbo ibe m ee ọ dịkwaghị easy ọ dịkwaghị easy ọ ya mere ụlọ ọrụ a ndị Igbo Concept TV ji weta ma sị na ihe ọ bụla anyị ga na-eme wụ ihe ojirimara ndị Igbo aha gị ọ wụtụ gịnị biko okay aha m Apostle Oscar Ọnụọha
Oscar Ọnụọha ndewo biko achọrọ ịma ị wụ onye Igbo
yes abụ m onye Igbo ihe m ji na-ajụ gị ihe a wụ ndị ụlọ ọrụ a anyị na-ebughachi ihe ọbụla gbasara Igbo maka na ndị Igbo ahapụla omenala mewe omenelu mana ogo biko e nwere ihe onyonyo nke anyị ji bịa nke taa wụ ka anyị mara ndị ma abịchịdị agụ n'ala Igbo n'ihi na ndị Igbo niile na-agụzi ya na ABCD ọtụtụ n'ime anyị ama ya mana anyị chọrọ ịmakwa ndị ahụ ma ya onye ọbụla gụrụ ya agụta ya ọfụma anyị na-eme ka onye ahụ mara na ọ wụ onye Igbo mana ogo biko gụtara anyị abịchịdị n'Igbo ee eh, eh, ewela iwe eh, e aga m agụli nke
a nna m ukwu ndewo aha gị ọ gịnị
ebuka ebuka ị wụ onye igbo onye igbo
ee ị wụ onye ebe Arondizuogu nsogbu adị e mere ka m mara na ebe a wụ shoemaker ọkwa ya biko nwanne ị ga-agụnwuli anyị abịchịdị hei nwanne ibudokwa bịa nke a na enwasị ka ya abịa ka abịa kwuo ekwue ibudokwara abịara
mama ndewo mama ị wụ onye igbo ee awụ m onye igbo
ị nwere egwu n'ike ịgwata anyị aha gị
aha m wụ Oriakụ Ebere Chioma ị wụ onye ebe abụ m onye Ọhafịa Abia steeti mama ihe anyị wetara n'ụbọchị nke taa wụ ama m ka anyị niile ma na a bịa n'asụsụ oyibo anyị na-akpọ ya ABCD mana asụsụ a bịa n'asụsụ Igbo ka ihe a na-akpọ ya
abịchịdị mama ị nwere ike ịgụtanwuru anyị abịchịdị
abịchịdị ifingene kwene okwe onyeze
nwanne nwoke o doro m anya na ị wụ nwa afọ igbo njike i jikere na Hmm? njike i jikere wụ njike ndị Igbo mana ka m jụkwa gị ị wụ onye Igbo awụ m ezigbo onye Igbo aha gị ọ gịnị awụ m Chibuike Anyanwụ Chibuike Anyanwụ i si ebe I'm from Imo State Mbaise
eh, okay Mbaise Ahiazu nwanne achọrọ m ịjụtụ gị ị lee anya anyị ma ndị Igbo ma ka e si agụ ABCD ọkwa ị ma ihe abcd pụtara n'ala igbo Hmm, ama m ihe ABCD pụtara n'ala Igbo elee ihe ọ pụtara n'ala Igbo anyị ABCD pụtara na ọ bụ ihe ma ABCD wụ n'ilu n'okwu ndị bekee ọ bụ okwu bịara abịa a tapịakwa n'okwu Igbo anyị e nwe etu a na-esi atapịkwa ya n'okwu Igbo anyị ọkwa otu ahụ e si atapị ya n'okwu Igbo achọrọ m ka ị gụọrọ anyị na mm, m ga-atapịa but ọ ga-awụcha ha niile m ga-ekwukwa etu nke m mụtakwara mm, n'ihi na a bịa ihe a na-agụ ya abịchịdị e, fị gị so ihe niile ndị ya na-aga anya ya n'anya ya because aga nwatakịrị aga amụtacha n'ihe ozugbo ha ọkwa ofu ofu ofu ofu ya na-amụta ya ndewo ee nwanne m nwoke ewela iwe abcd ị ga-agụnwuli ya site from site eh, ebe o bidere ruo ebe ọ kwụsịrị ị ga-agụli ya na English ya na English ya mm, eh, nna anyị ukwu ndewo ọtụtụ ọma anyị ndị Igbo Concept TV anyị ji omenala nke ndị Igbo bịa ile anya ndị Igbo na-agụzi ABCD hapụzie abịchịdị o jiri mara anyị nwa ee papa ewela iwe anyị ga-achọ ka ị gụtara anyị abịchịdị n'ala Igbo Eh, eh, abcd gụọ ya gụruo ya na gwikwa nwe enyi m ọ dị egwu ụmụnne m ndị Igbo ndị nọ na mba niile ebe ọ bụla ụnụ nọ ụnụ ahụnanụ ya ụnụ ahụnanụ ihe ahụ anyị na-ekwu okwu ya na asụsụ Igbo ọ naghị ejile nwayọọ nwayọọ na-ala ọ dịkwanụ mma otu ahụ lenụ ya ụnụ ahụnanụ mmadụ ole na ole ndị anyị jụrụ ihe gbasara abịchịdị enwe onye n'ime ha gụtara ya ọ dị ụnụ mma ndị Igbo unu lee anya ọ dị mma ka anyị jisie ike na-asụ asụsụ Igbo ka anyị na-akọwara onwe anyị ụmụ anyị ndị enyi anyị ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo asụsụ Igbo amaka asụsụ Igbo amaka ụmụnne m ọ ndị ụlọ ọrụ Igbo Concept TV na-ewetara ụnụ ozi a ndewonu because of English here they want to kill my language because of English here they want to kill my culture who will save Africa